Kedu ụzọ ịwa ji si akwalite omenala nke ndị bekee Ịwa ji bụ omenala ndị Igbo ọ bụ gboo gboo maka na anyị na-anya ịfụ na Igbo na-asụ n'olu n'olu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ee anyị na-akpọ ya ịwa ji tata ka o wee nabata ndị ụka mana ife bụ ezigbo afa ya bụ alọ mmụọ ya bụ ibe a na-akpọbu ya mgbe gboo and alọ mmụọ a ka esi eme mgbe gboo mgbe ndị ụka na-ekerọ bata bụ na anyị edebe okposi okposi bụ alụsị e debe ya a na-agọli ya agọdosieli ya e nye ya mana ị ma na o nwere ọnụ mana ọ na-eliro nri na-ekwurọ okwu nwee anya mana ọ da-afụ ozugbo ndị ụka wee mesie wee bata ha wee ga tụgharịzie anya wee mewezie ya kpọwazia ya ịwa ji ka mmadụ wee nwee ike nabata ya na ibe na-ekwu na ọ na-akwalite omenala mana ọ bụ ụzọ na-emegiderọ ụzọ chineke maka na ụka ka anyị ji ebido ya karịa ma edebezi okwu

ndị Igbo eh, na-afụ Umueri dịka ebe ha na-abịa amụta kọlchọ ya kọlchọ ọ na-abịago mgbe bịa ịbụọ mgbe arọ isaa dị ebe a na onye ọbụla na-echekwudo ezi mgbe anyị na-ekerọ tinye deti ndị mmadụ na-ajụ m anyị aga-awazikwa ji anyị aga-awazikwa ji o wee ma na ba chekwudowere echekwudo ka ha bịa mụta bịa fụ kọlchọ Umueri fụ ka Umueri si egosi and na anyị fụ ọtụtụ ibe nkiri e mere ebe a nke one of the cultures anyị bụ ijele ijele Umueri bụ ijele gbalụ first na Naịjirịa niile na the year 1977 so ụfọdụ na-abịa ka wa kilie ijele ụfọdụ na-abịa ka wa fụ igwe Umueri maka na mụ na enwere ọtụtụ ndị enyi na ndị igwe bụ ọtụtụ ndị enyi na ndị nọ na gọọmenti so na ba na-abịa ka ba mụta ihe a na-eme na Umueri igwe recently
olee ihe kpaliri mmụọ ma ọ bụ ihe ị hụrụ n'ime ha mere i ji nweta obi dị otu ibe m fụ n'ime ba bụ na obodo a na-anabata ma ọ bụ igwe a na-anabata chie mmadụ echichi na nkịtị ọ ya-enwe ibe onye ahụ bụ ọ ya-enwe onye ọ bụ tupu e wee chiri ya mmadụ dị ka Pete Edochie o nwerọ onye na-amarọ ya na Naịjirịa malị ka o si akwalite ife omenala Igbo ka o si akwalite ife onyonyo a na-eme mmadụ dị dị ka Dr. Emmanuel Ọnwụbụya Emmanuel Ọnwụbụya ee, bụ prọfesọ and bụrụkwa cardiologist na University Teaching Hospital Nnewi so then onye nke ọzọ bụ Ifedu nke ọbịa ụmụala ya nọ businessman ka ọ bụ na-eme ọfụma ana tupu m chie eji na eji m nata ọda n'aka igwe onye kpatara na igwe igwe ndebu nọ m n'aka nri tata ọ bụ na ọ sị m mgbe chi na nwere ebe eme ka m chie
Igwe recently governor announced free education for ụmụaka Anambra State kedu ka ị ga-eji kọwaa ya igwe ee gọvanọ anyị ma ife ọ na-eme ọ maara na ọ bụrụ na ndị Anambra gụrụ akwụkwọ in the future o tinye anyị n'ụdị ọnọdụ anyị nọ tata ị na-anya ifo ndị a na-eme kidnapping

jikọta ya kpọrọ ụmụ ba tinye n'akwụkwọ ka a ga-abụ na mgbe n'ọdịnihu ka anyị ghara inwetazi ụdị ọghọm abịa anyị na-enweta taa maka agụrụ akwụkwọ ụmụaka anyị na-ara agụ daalụ oke bụ ọchịchị ite aka na-aṅụrị ihu n'ahịa